ndị Igbo ekene m unu aa ọkwa Onowu Ugonabọ na-ekene Igbo niile asị m ka ọ dịkwala na anyị niile na mma asị m ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ee n'ụbọsị taa taa dịka o si akpọtụ na be anyị bụ ana Igbo ọkọtọbịa karịa ndị dibịa sị na ọ ha nwa nwezi ike ndị pastọ sị na ọ ha nwa nwezi ike o wee na-afịọ na be anyị gidigidi gidigidi m wee sị ka m pụtakwanụ kwuo uche m maka na ndị be anyị kwuru okwu sị na okenye anara anọ n'ụnọ ewu amụọ na mgbere ndị be anyị na-ekwukwazi n'okwu sị na uche onye adịghị ya njọ uche m ka m bịara ka m kwuo n'ihe na-afịọ na ana be anyị taa mana tupu m malite na-ekwu ya asị m ka m kene ọtụtụ ụmụnne m ndị na-eme dibịa ekwenyekwenụ m na igbo bụ ofu ọ nya ka m ji mepee this platform nke anyị si na ya enweta ozi a wee kpọọ nya igbo bụ ofu ọ dị na YouTube ọ dị na Facebook ị gaa chọọ igbo bụ ofu ị pịnye aka n'ebe e sere mgbịrịmgba ị ga na-enweta ozi a ị gaa na Facebook follow anyị ị ga na-enweta ozi a ee m wee sị na m kwetakwa na igbo bụ ofu onye ọbụla na-asụ igbo bụ nwanne m dịka nkwenye m si dị dịka o si dị ọ bụrọ sọ nkwenye m na eziokwu ka ọ bụ m wee sị ka m kene ụmụnne m ndị na-eme dibịa gasị maka na m ejela eji na m na-eje ụka wee sị na nwanne m na-eme dibịa abụrọzi nwanne m ee m wee sị ka m kene mmadụ dịka akwa ọkụkụ na-etiwa akị ọkwa oke afa ee ihe m ji ekenelụ gị bụ na ị na-eme dibịa na-egosi na ị na-eme dibịa na-agwa ụwa na ị na-eme dibịa na ọgwụ ka i ji eri nri ekwenyere m n'ihe ndị oyibo kpọrọ pretend amaara m na mmadụ dịka akwa ọkụkụ na-etiwa akị a sokwu na ndị na-ebi ụdị ndụ m na-ebi ị mara ihe ị na-eme n'ife na-emekwu ya na nzuzo ị mara ihe ị na-eme na nzuzo na-emekwu ya n'ife ka a na-afụ gị ọ bụrọ ị na-ekwu na ị dị ọcha aṅanata ọ bụrụ na ị dị oji m wee sị na m na-ekene gị ee ee dibịa ị na-eme bụ akara gị na chi gị ọ ihe gị na chi gị kata ka ị na-eme e nwere ọtụtụ ndị na-emekwa dibịa ndị pụta na-egosi mmadụ dị ka mmiri enwe ilo sabeli nwanne m ana m ekene gị maka na ị na-eme dibịa na-egosi ụwa na ị na-eme dibịa na-ekwu okwukwe gị na-akọwapụta okwukwe gị dịka nwa dibịa ị nara ezo ya ezo ọ nya ka m ji sị na m ma ekene unu e nwere ọtụtụ ndị m amalọ ndị m nwere ike ịkpọ afa ha ekwu m na m bịa na ozi m ga-ezi taa na m ga-ekenechi unu ncha ee wee sị ka chukwu gozielu m unu niile ee dịka o si na-afịọ na be anyị n'oge a a na-ama aka a na-ekwu ndị dibịa onye nke a kọta nke onye nke a kọta nke ya em ndị be anyị ka anyị geenụ ntị gesie ntị ike ndụmọdụ ka m si ka m dụọ ụmụnne m dị iche iche na-eme dibịa ee onye ọbụla na-eme dibịa mmadụ kpọrọ onwe ya pastọ wee bịa ka ị gwọọrọ ya ọgwụ ka o wee kaba ụka ọdụ m na-adụ unu bụ unu ekwezina agwọ ụdị ọgwụ a zienụ ha ozi ọma dịka okwukwe unu si dị ka ha debe baịbụl bịa gwọba ọgwụ dịka unu si agwọ yes mmadụ ọbụla bịalụ ka a gwọọrọ ya ọgwụ ka o wee jee kaba ụka alo m na-atụnye unu ma unu agwọzina nyeli fa kọndishọn na tupu a gwọọ ọgwụ a ha bịa mebe dibịa ka ọ bụrụ unu achọrọ ndị mmadụ anyị nwa bụ ndị ụka na-abụ o nwee onye megide dibịa sị na ike dibịa agwụ ya na ọ chọgo nchegharị anyị anakọrị ya ngwongwo o ji eme dibịa suo nye ọkụ buru baịbụl bie onye dị otu a kpọrọ ya jee n'ụlọ ụka mee nye mmiri chukwu ọ malite jebe ụka ọ bụrụ na onye dị otu a na anyị atọghatago ya o si na dibịa wee jebe ụka o nwerọ ka nwa dibịa ga-esi ma ọ bụ onye na-agwọ ọgwụ ga-esi bịakwute pastọ ka o kperie ekpere ka o wee jee gwọba ọgwụ anaghị eme ya eme ya na ihe a dịka ndị ụka si eme ya ka m si atụnyelu unu alo ka unu sikwazi otu a mebie maka na onye dị mma ka a na-enwomi enwomi ma nke m ekwerọ na ya bụ na mmadụ ga na-aka ụka na-agwọ ọgwụ nke ahụ bụ ihe a na-akpọ mirimiri n'iru gbompiti n'azụ ọ jọgburu onwe ya E si n'ụzọ dị otu a wee na-ana ọtụtụ ndị be anyị n'iyi. Ọtụtụ ndị nọ n'ụlọ ụka taa amarọ na ha nọ be dibịa mana ha nọ n'ụlọ ụka anwa na-akụ aka na-akpọ Jizọs mana ha amaghị na ọ be dibịa ka ha nọ na ọgwụ ka ha na-agwọ. Ihe m ji na-ekwu ya wụ ka ọ na-aka mma nke ọbụla onye na-eme ya gosi na ọ na-eme ya. ka a nwee ike benata ọtụtụ ihe ha na-emebinarị ndị be anyị nya alo m na-atụnyere unu nwa bụ ndị dibịa bụ onye pastọ bịa ka unu gwọọrọ ya ọgwụ gwara ya nya debe baịbụl ya bịa gwọba ọgwụ kuzierenụ ya ike ahụ unu bute bunyenụ onye ahụ ike ma nya buru ike ahụ mebe dibịa onye chọziara ya gaa na be ya ọ gwọọrọ ya ọgwụ dịka nwa dibịa ị nweghị o nweghị onye ya-abịa jide mmadụ na o je be dibịa maka na e nwee freedom of worship onye chọọ ịgwọ ọgwụ jee be dibịa dibịa gwọọrọ ya ọgwụ dịka nwa dibịa mana kee ka o si dị mma na mmadụ chọrọ ekpere mmadụ chọrọ ebe ọ ga-ekpe ekpere ikekwe ọ marọ na ọ nwa dibịa ka ọ bịakwute dịka pastọ o jekwuru nwa dibịa nwa dibịa eyizielu kootu buru baịbụl wee na-agwọrọ onye chọrọ ikpe ekpere n'ụdị ụka a na-agwọziri onye chọrọ ikpe ekpere na ụdị ụka bụziri ọgwụ ka a na-agwọrọ ya ọtụtụ ndị na-eme ihe dị otu a amaghị na ọ be dibịa ka ha nọ a na-akụ aka be dibịa ọ jọgburu udene sigbuo nkakwụ ndị igbo ka anyị sepụ nya bụ aka enwe n'ofe o meghọọla anyị aka mmadụ ya bụ na alo m na-atụnye ndị be anyị bụ onye mara nke ọ na-eme ya mesie nya ike onye na-agwọ ọgwụ gwọsie ọgwụ ike onye na-aka ụka kasie ụka ike na nchịkọta okwu m e nwere ọtụtụ ndị dibịa na-eme na ha bụ ndị ụka anyị masịrị unu ndị dibịa na-agwọ oke ite unu na-agwọ oke ite ndị dibịa na-egbu ebini na-egbu ebini na mmiri na-akwa ngwongwo na mmiri unu na-akwa ngwongwo na mmiri unu na-agwọ oke ite mana unu na-eme na unu bụ ndị ụka asị m ifele megbuo unu maka na anara eme ihe na-abụ eme ekpere m na-ekpe na ọfọ m na-agọ bụ n'oge na-adịghị anya ikuku ga-eku a fụ ike ọkụkụ dị iche iche anya a ga-afụ ya anya n'ala Igbo o nwere onye m sị nya agwọna ọgwụ o nwere onye m sị nya ejena ụka mana ihe m na-ekwu bụ nke onye na-eme ya mesie nya ike kedu ka mmadụ kpọrọ onwe ya pastọ na-akpọ jizọs ị pụtakwa ị na-egosi anyị ebe ị na-agwọ ọgwụ ị pụtakwa ị na-egosi anyị ebe ị na-achụ àja dị iche iche a na-eduhie ndị be anyị ụzọ ụmụ ikorobịa ndị be anyị na-eduhie ndị be anyị ụzọ ndị na-amaghị ihe a na-eme a na-epiogharị ebe dị iche iche na-ebuke mmụọ dị iche iche na ụdị na a na-eje ụka a sị m ndị igbo ka anyị sepụ aka enwe n'ofe onye mara nke ọ na-eme ya mesie ya ike na chukwu ya-agọzi anyị ihe bụ okwukwe bụ nke ọbụla ị kwere na ya ọ dịrị gị mma na ya ọ bụrụ na ọ dibịa ka ị na-eme i kwesie na dibịa ike chukwu nwere ike si na dibịa zọpụta gị ọ bụkwanụ ụka ka ị na-aka ị kasie ụka ike nke m so bụrụ onye ụka chineke zọpụtara m n'ụka enwere ihe dịka ụka Mmadụ enwere ike ịpụta sị m m kwụsị ụka maka na ama m na m katara ihe n'ụka mana mmadụ a na-aka ụka na-agwọ ọgwụ mmadụ na-aka ụka na-egbu ebini na mmiri na-achụ aja dị iche iche mana m na-akpọ onwe m onye ụka asị m tụfiakwa ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ ka ndị be anyị si na ajọ omume dị otu a pụta na ọ ya-adịrị anyị na mma onowu ugonabọ ekene unu wee na-ayọ ndị igbo ka anyị sepụ aka enwe n'ofe o meghọla anyị aka mmadụ ya gaziere unu daalụnụ